Ndị Ndiowu na kansụl ime obodo Orumba Nọt na Anambra steeti bụ ndị yọgoro aka na-achị Anambra steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo ka o kwuwapụta na ihe e mere na nhọpụta onye ga-achị Ndiowu nke a chịkọbara na abalị iri na abụọ ọnwa Jenụwarị afọ 2026 bụ nke enweghị isi n'ihi ọtụtụ ihe agaghị n'anya ya megasịrị n'oge ahụ nakwa na ha esoghị ntụziaka iwu ndị Ndiowu nyere si wee kwuo ha mere ka a mara iwe ha Na ngagharị iwe ntigbuo na zọgbuo adịghị ha mere na Obi gọọmentị dị n'Awka isi obodo Anambra steeti, Chinyere Fesi Okoye wetere gị akụkọ a. Nke ihu ichere mbụ ahụ ọhụ anyị o. Nke achịrị achị ahụ ọhụ. Ahụ ụwa ga-achị na anyị ekwe. Ndị a bịara ịkpọ ọganiga n'udo bụ ndị wuchiri n'obi gọọmentị dị n'Awka n'ọnụọgụgụ buru ibu, ha gụnyere ụmụ nwoke, ụmụ nwaanyị na ndị ntorobịa. na Ndiowu wụ obodo nọrọ onwe ha nwee constitution na-aguide ha na ihe ọbụla e yi eme na Ndiowu aga through that constitution na ihe gbasara ezeship na Ndiowu awụhụ nwata bịa ọ mavuru na o nwere ndị o luuru and ndị o luuru bụ ndị ebe ndị Ufere ọ kwa unu ka o luuru ọ kwa ya e kwekọrịta Chibuzo a bụ onye Ufere ọ wụ onye Udoada mba ọ wụ onye Okori mba ọ wụ onye Uche mba na-apụta mbịazi eze were ego dị igorie Ndiowu wee sị na anyị ya na-eme nke a eme tinyere ụfọdụ n'ime ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa eze ọdịnala Ndiowu ndị kwuru okwu n'aha ndị a bịara ya bụ njem iwe kọwara ihe na-ewe ha iwe banyere nhọpụta ahụ e mere ihe bụ iwe anyị anyị ji wee bịa bụ na a sị na vootu e ya atụ na ụmụ nwaanyị ama nso tụ anyị sị na anyị ya eso tụ vootu and na ihe anyị ya eme bụ na laịn anyị na-akwụ ka anyị ya akwụ na anyị ya akwụ na laịn otu anyị si eme before na ihe ọbụla nke e ya na-ewepụta na anyị na-akwụ na line e wee gụọ ọnụ a sị na ya ya atụ ya na ya ya atụ atụ e mechaa ha eje gụọ anyị jụ na anyị agaghị eme ụdị anwa ha mechaziri wee were akwụkwọ mkpesa ha ji wee bịa wee nye odeakwụkwọ gọọmenti Anambra steeti bụ ọkammụta Solo Chukwulobelu ka o nwee ike wee nyeruo aka na-achị steeti a bụ Chukwuma Soludo ya bụ akwụkwọ maka ileba anya na mkpesa ha ji wee bịa mana azụ na-arụ bụ okwu n'otu onu otu onu kunu ka kwuru Eh, I'm sure na the commissioner ọ dị n'aka Ah, onye a bụ perm sec local government Dr. Nwabufo Nwankwo Eh, you may probably have an idea of all this I don't know Eh, the important thing bụ that na na e nwelụ dispute na Ndiowu about igwe elect ife niine bụ ife a ga-enebanye anya because unu ekwugo nke unu there will be another side a ga-anụkwa nke fa and in the end ọ ife niine ka a ga-ekpokọta ya bụ SSG gakwa n'iru wee yọọ ha ka ha ghara imebi iwu makwanụ imebi ihe na be ha n'ihi na aka na-achị Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye na-eweta mmezi na udo n'ebe ọbụla ọ dị mkpa mgbe a chọrọ ya site n'Ọka abụ m Chinyere Fesi Okoye akụkọ ụwa NTA